CCTV kamera ọtụtụ n'ime unu nwere ike ugbu a anyị ga na-ekwu makwa na-achọ ka unu gwa m ugbu a bụ nna eze nna ya ọ bụghị ihe niile kwesịrị inwe aha Igbo ee ọ bụghị ihe niile kwesịrị inwe aha Igbo kekwa nke bụ CCTV n'asụsụ Igbo gee ntị nwanne m mbọ anyị na-agba bụ ka anyị wesinata ingili igbo anyị na-asụ ka anyị wesinata ingili igbo dị anyị n'ọnụ ya mere anyị kwesịrị inye ihe ọbụla dị n'ala igbo na-enwebeghị aha igbo anyị kwesịrị inye ha niile aha igbo ọ ga-enyere anyị aka anyị kwado ịsụ igbo anyị asụọ igbo sụruo ya n'isi ọ bụkwa na ọ bekee ka anyị chọrọ ịsụ anyị asụọ bekee sụọ naanị bekee karịa ị na-asụ ingili igbo eweta igbo weta bekee agwọkọọ ya ọnụ ọ dịghị mma gịnị bụ cctv n'asụsụ igbo o doro gị anya na o nweghị aha igbo be anyị na-akpọ cctv aha m ji bịa ugbu a bụ aha mụ onwe m chepụtara na ọ bụrụ na anyị kpọwa cctv ya bụ aha o nwekwa ike ọ dị mma ọ bụrụ na m kwuo nya bụ aha gị onwe gị lekpuzie ya anya marụ ma aha ọ ihe kwesịrị ekwesị marụ ma ọ dabara ka ọ na ọ dabaghị ọ bụrụ na ọ dabara mee ka m mara na ọ dabara n'ụdọ okwu ọ bụkwa na ọ dabaghị gwa m na ọ dabaghị anyị niile na-amụ amụ ka anyị gbapụ ya ọsọ mụ onwe m bụ eze nna ya m ga-akpọ cctv kamera nse anya warawara ị nụrụ ihe m kwu m ga-akpọ ya nse anya warawara maka na igbo be anyị mee ka anyị mara na ụkwụ na-aga warawara na anya na-aga warawara na-ahụkwu ya o doro anya gịnị bụ ọrụ cctv cctv bụ nse a na-edobe n'ụlọ makwa na okirikiri ebe ụlọ ọrụ makwa na ebe ọbụla ị chọrọ ka e nwee anya na-aga warawara na-elekọta ebe ahụ niile ọ nya bụ ihe CCTV na-arụ ya mee m ji nesie anya kedu aha m chere na ọ bụrụ na e nye CCTV na ọ ga-adịkwanụ mma m wee kpọọ ya nse anya warawara nse anya warawara igbo be anyị ekwuola sị na ụkwụ na-aga warawara na anya na-aga warawara na-ahụ ya ọkwa o do gị anya na mgbe ụfọdụ ndị omekome ndị ohi nwe ike uh, bata n'ụlọ ị mago na ụkwụ ha agamanụ warawara ha echefuo na o nwe anya o nwere ike ha amaghị na o nwe anya na-aga warawara n'ebe ahụ mgbe ụfọdụ bụ n'ụlọ akụ mgbe ụfọdụ bụ ụlọ ọrụ mgbe ụfọdụ bụ n'ụlọ ee mgbe ụfọdụ bụkwa na n'ezi mana ị ma na e nwere ike ọ bụ na ebe ahụ n'akụkụ ebe ahụ nwee ihe dị oke mkpa dị ebe ahụ a bịa ewere nnọọ em nse anya warawara dobe ebe ahụ i wee bịa mee ihe niile ị chọrọ ime ebe ahụ mesịa nnọọ wee lawa ma gị amaghị na o nwe nse anya warawara na-ekili gị kemgbe ị nọ ebe ahụ eme ihe niile ị na-eme mgbe i ji mesịa lawa e wee jezie kilie nse anya warawara wee hụ na ọ gịnwa bụ onye bịa mee ihe dị anya ihe dị anya a bịa kpọrọ gị kedu ka i si wee hụ ya bụ aha nse anya warawara ọ dabara adaba anyị bụ ndị Igbo ịkpọ CCTV kamera ị chere na ọ dabara adaba ka i che na ọ dabaghị tụela ya okwu na ngalaba okwu ka anyị nụ onu gị biela ya aka n'akara ịhụnanya makwa n'akara mmasị ma tụsaa nkụzi a tụsaa ejije a ka ọ gazuo ụmụ igbo niile ka anyị nwee ike na-amụ igbo na-aga n'iru ọkwa unu ahụgo n'ihe mee m ji apụta ebe a abịa ekwu ụmụ ihe ndị a m na-ekwu o nweghị ihe ọzọ na-abụghị ka anyị gbaa mbọ na-asụ asụsụ igbo anyị na-asụrụ ya n'isi achọrọ m ịzụta cctv kamera achọrọ m itinye cctv kamera n'ụlọ m achọrọ m itinye cctv kamera n'ebe ọrụ m ị hụ ya na ingili igbo ka anyị nkọ n'ọnụ mana ọ bụrụ na anyị were nnọọ nwayọọ na-enyegasị ụmụ ihe ndị a niile aha aha igbo ị ga-ahụ na mgbe ọbụla anyị kwadoro ịsụ igbo na anyị ga-asụ igbo sụru ya n'isi ị ma na-ekwuzi achọrọ m ịzụta cctv kamera makwa na achọrọ m itinye cctv kamera n'ụlọ m ị ga-ekwu sị achọrọ m ịzụta nse anya warawara achọrọ m itinye nse anya warawara n'ụlọ m achọrọ m itinye nse anya warawara n'ebe ọrụ m nwanne m kedu ihe i nwe ikwu banyere nse anya warawara na cctv kamera ị chere na ọ dabara adaba ka ị chere na ọ dabaghị ka anyị nụ onu gị n'ọdọ okwu nwanne cheta na onye gị na ya nọ bụ igwe eze nna ya ezigbote onye ọhafịa kala aja alụ onye mgbazi ndị Igbo ka a na-akpọ m onye nkụzi daalụnụ ụmụnne m daalụnụ hmm? ka ọ dị mgbe ọzọ ka emesịanụ onye nkụzi asụsụ Igbo onye nkụzi ọdịbendị onye nkụzi igwe eze nna ya o onye mgbazi ndị Igbo onye nkụzi omenala Igbo onye mgbazi